udo dịrị gị ndị ọma na-ege ntị anyị abịakwa n'ihe mmemme anyị nke taa anyị na-anabata gị n'oge iwulite asụsụ Igbo na omenala Igbo onye unu na-anụ olu ya bụ nwaada tata wee bụrụ mbọsị anyị chọrọ ịmụ ihe dị oke mkpa maka ọ bụrụ na ị maghị ka esi akpọpụta okwu a ma ka esi agụ ya ị gaghị ama ka esi agụ igbo maọbụ ka esi ede ya maọbụ ihe gbasara asụsụ igbo o wee bụrụ ya na tata na ihe anyị ga-amụ bụ abịdị igbo kedu ihe m kpọrọ ya abịdị igbo ọ bụrụ na ị kpọghị ya abịdị igbo kpọọ ya mkpụrụ edemede igbo ọ ya bụ ntọala ịma asụsụ igbo ihe a bụ ihe zuru ezu ị ga-ama ka ị nwee ike mụta asụsụ Igbo biko sonyere m n'oge ihe mmemme a ka ị mụta ihe abịdị Igbo dị iri atọ na isii iri atọ na isii bụ 36 n'olu oyibo anyị nwere ụda ume ụda ume Igbo bụ vowel ọ dị asatọ anyị nwere mgbochi ume mgbochi ume Igbo dị iri abụọ na asatọ

ye ze o wee bụrụ ya ọ bụrụ na ọ fịalụ gị ahụ ịkpọpụta ị nwere ike ịfụ nke a bụ azụ nke a bụ nke a bụ ugbo nke a bụ chịa ọchị nke a bụ dee ihe nke a bụ efere nke a bụ fichaa fichaa nke a gụọ gụọ means to read nke a gba gbaa ọsọ nke a ghee ghee azụ nke a gwọọ ị sị mmadụ gwọọrọ m ji gwọọrọ m abacha nke a bụ he hichaa biko hichaa ụlọ nke a bụ i ite nke a bụ ị ịnyịnya nke a bụ je nke a bụ jụọrọ m ese ihe gbasara ihe a anyị ga-akwụsị ebe a ọ ga-abụ na mgbe ndị ọzọ m edepụtachala gị afa ihe ndị okwu ndị a bidoro ma ọ nọ n'ime ha ka ọ ga-abụ ị na-amụ ịkpọ ya ọ bụrụ na i cheteghị ihe a na-akpọ ihe ahụ i cheta okwu ya na ya so ị nwee ike kpọọ ya kpọpụta ya ọfụma biko enwena nkoropu obi o nwere ike ka anyị siri na abịdị ọ dị gị ka ọ na ị ma amụtanwu ya ọ dị mfe ịmụta ma ọ bụrụ na ị kpọọ ya mkpa ị kpọọ ya mkpa ị ga-amụta ya o wee bụrụ ya wee na-asị biko Gị bụ onye ọma na-ege ntị, echezọkwana na asụsụ gị bụ ihe kacha mma. Gbaa mbọ na-asụrụ ụmụazị gị asụsụ. Gbaa mbọ na-akụziri ha ihe. A sị na na na o tego aka ị na-asụrụ ha oyibo na ha ama aghọta, ha ga-aghọta maka na ụmụazị ahụ ha na-aghọta ihe, ụmụaka na-aghọta ihe. karịa ndị okenye biko bido taa zibere ha sị na o si taa dịba mma na ọ dịwala gboo biko gbaa mbọ na-akụziri ụmụazị gị a ka m bụkwa nwaada gị nwaada igbo onye ihe igbo na-amasị nwaada modesta ọbasi wee na-asị ka m were ohere a wee kenee ndị niile na-agba mbọ na-ekiri ihe onyonyo anyị na-atụsa ya bụ ozi hmm, mmadụ dịka engineer Ifenafọ anyị nwekwa mmadụ dịka engineer ejike anyị nwekwara ndị ọzọ dị iche iche mmadụ dịka maazị John Nwite anyị nwekwara chief Anyigọ na ndị ọzọ m ma agụcha nwa afọ ọnụ ka nkụ mana ana m asị obi n'igwe chineke bi n'igwe ọgọdọ ya na-akpụ n'ala mana o yirọ oversize ya biko chọwa unu mma Chukwu belu ụwa ka ọba wee pịa ọkụkọ mpempe ọnụ ya dịrị unu na mma Chukwu goziere m unu ka emesịa nụ ka emesịa